tikulandireni mu programu yathu ya ndale m'mbuyomo ya tsiku la lero imene tikupitirira kukamba nkhani yokhuza ndale m'mbuyomo koma zokhuza uh, ulamuliro wa dr bakili muluzi mkatikati mwa kuzukuta kusakasaka kuunguza tapeza tafikira pa gawo lija limene kunali anyamata aja ma young democrats mthokoze mzanga evans matola yemwe anali pano sabata yatha yemwe atiwunikiranso nkhani zina zokhuza programu ya ndale m'mbuyomo tili naye historian uh, john gunde yemwe ndithu akhale akupitiriza nafe kukambirana nkhani zimenezi tikulandireni mtsogoleri Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo.
ma young democrats Ehe. sabata yatha tinaona ndithu kuti amagwira ntchito monga akuchipani Yes. monga mmene amachitira ena aliwonse Yeah. panali mavuto ena aliwonse amene anayamba kuoneka amene mwina mukuwadziwa kuti mm, ngakhalebe amagwira ntchito zina ndi zina zimaoneka kuti izizizi zikuchokera ku department ya chinyamata mu ulamuliro wa bakili Ah, panali zambiri ndithu zimene zimachitika makamaka kwambiri nkhani imene imavuta ndi intimidation ya anthu amene akuchokera ku kapena kuti amene from the opposition akaona kuti mwina awa akuoneka kuti eh, sakugwirizana ndi zimene boma likunena ngakhalenso anthu akalankhula motsutsana ndi boma pa zinthu zina anyamata ambiri amenewa ndi amene apeza kuti amafuna kuti tsopano kuti adzilimbana ndi anthu ngati amenewo kunali zitsanzo zambiri zimene anthu ena ngakhale kukhapidwa kumene Mm. ngakhalenso kumenyedwa kumene Mhm. chifukwa chonena kuti anthu akusiyana maganizo pa nkhani ah, pa ndale Mhm. ndi zimene zizi ndi zimene pang'ono ndi pang'ono Mm. zinkaonetsa kuti zayamba kuyipitsa mbiri Mm. ya demokrasi m'malawi muno komanso zayamba kuyipitsa mbiri ya utsogoleri wa dr bakili muluzi do we have quick examples zimene zinachitika uh, zimene mwina historically zilipo zokhuza ma young democrats mu, mu udf Ah, generally kwambiri timangoona kuti mmene amachitira ngati pa misonkhano Yes. Ah, kumenya anthu ah, osalakwa komanso ngakhale kuti misonkhano ikamachitika mmene amachitira zinthu zawo koma kuti mwina tipeke nunso ya chitsanzo chimodzi chimodzi that one it's something that is eh, too sensitive ndiye koma kuti tinene kuti kwambiri eh, mmene amachita anthu ambiri akudziwa kuti kumenya anthu amene akuoneka kuti ndi osemphana eh, maganizo mukaganizidwe ndi zimene zimaoneka kuti ndi zitsanzo chifukwa nthawi zambiri si zokhazo even ngakhale eh, at- muzipani zambiri timaona azi- ah, achinyamata ambiri akuchitira nkhanza anthu amene akuoneka kuti akusemphana maganizo nkhani ya ndale ah, kapena mukaganizidwe makamaka kunkhani ya ndale ndi zimene zindi zimene an- kwambiri mmene ndafotokozera kuti zimaoneka kuti pang'ono ndi pang'ono zikuyipitsa mbiri ya chipani cha united democratic front komanso zikuyipitsa mbiri ya democracy mdziko muno mukumbukire kunena kuti mmene tinka kunkachitika kampeni yonena kuti tikufuna matipate mdziko muno kunali kagulu kena kamene kanali kochokera ku chipani cha malawi congress party by that time kamene kamanena kuti ife sitifuna kuti matipate mdziko muno chifukwa uh, matipate mm. ndi nkhondo mm -hmm. ndipo ena mwa iwo ndithu anali ngati malemu a Charles, ka, uh, Charles Kamphulusa mm -hmm. ochokera ku chipani cha Malawi Congress Party mm -hmm. ndi anthu ena mm -hmm. amene amanenetsa ndithu popanga defend ulamuliro wa Dr. Banda kunena mm -hmm. kuti ayi musalole kuti muno mulowe matipate chifukwa matipate ni nkhondo mm -hmm. nde anthube chifukwa chotopa ndi ulamuliro wa Dr. Banda amati mm -hmm. ayi kaya ndi mm -hmm. nkhondo mm -hmm. tikaiona konko okay ndiye dzi- dziko talitenga lapita m'manja mwa dr bakili muluzi Aha. talandira matipate tsopano aha. 94 95 96 97 98 zinthu zikuoneka kuti zikuyenda bwino ndithu kuti nkhondo amainena ija sikuoneka sikuonekabe koma tsopano mu kumapetopeto maka tiziti mu second um, mu Term. second term Mhm. ndimene inaonetsa kunena kuti uh, i think Matipate mwina ija. nkhondo ija siyazipolopolo iyayi koma Koma zimene akupanga zimene anyamatawa akupanga. chabwino mwina ti generally poti mwa- mwa- mwakambapo za second term generally mutha kunena kuti first term ya dr bakili muluzi inali yotani first term ya dr bakili muluzi bwana Mm. it was uh, uh, the most perfect okay I'm telling you okay chifukwa zambiri zimene analonjeza Mhm. kuti azipanga Mm. mu nthawi ya mu, mu, mu nthawi ya- ya kampeni Mm. anazipanga okay analonjeza nkhani yokhudza free primary education Mhm. ndipo ku nthawi yoyamba kumalawi kwathu kuno patapita zaka zambiri Mhm. ana a sukulu anaonetsa kuti sukulu ija sakulipiranso ndipo gulu lambiri la wanthu adaonetsa kunena kuti adayamba kamene gulu lambiri la makolo linayamba kutumiza makolo awo ku sukulu makolo amene amakanika kulipira school fees Makamaka school- ana. ana ndithu anaona kuti makolo anayamba kutumiza ana ku sukulu Okay. chifukwa amadziwa kuti ku sukulu kuja sakatana kodi Sakalipira. sakalipira Okay. so nkhani iyi yokhuza ma young democrats kuti anayamba kumakhala ngati akupanga kumavuta choncho Ah, chipani chi- chidayankhulapo mwina kuletsa kuti zochitika zisachitike chonchi Ah, mukaonetsetsa mmene zimayendera ah, mbiri ya ndale zathu kumalawi kuno mudzapeza kunena kuti nthawi zambiri anji- mu zipani zambiri mukamachitika zinthu zimene anthu ena ngati dziko sakusangalala nazo mwina ngati kuzunza anthu ena kumenya anthu ena amene akone mukusemphana maganizo chipani nthawi zambiri chimakonda kupanga shield achinyamata achinyamata aja okay nde izizi sikuti ndi pano iyayi ngakhale nthawi imeneyo zimaonetsa kuti ngakhale achinyamata amaoneka kuti ayamba kupanga kakhalidwe kosakhala bwino mm. kamene anthu ambiri mdziko muno kudandaula mm. zimene zija zinapangitsa kunena kuti anthu mm -hmm. uh, chipani mm -hmm. chisamalankhulepo kanthu okay.
mudzaona kuti ngati mwakhala mukutsatira amene ndale zimakhalira muzindikira kuti pakachitika kenake kuti mwina munthu wina wamenyedwa ndi kagulu ka chipani mm. kuwafunsa achipani amanena kuti ife amenewo uh, sitikuwadziwa komanso mwina anangobwereka mwina matisheti achipani chathu Ndiku- ndikukhala ngati kuti ndi ifeyo ehe kukhala ngati ife nde zimachitika zimene zija zimakhala mukupanga zinthu zoti mufuna muteteze anyamata anu aja zioneke ngati kunena kuti mukuchita zija ndi zosa kapena zikhala ngati simunapange kanthu pamene chinthu zinthu zoti zitani kuti zachitika Zikuzachitika. nde simudziwa kuti nthawi zambiri mukamatero mmakhala kuti pang'ono ndi pang'ono mukuyipitsa mbiri ya chipanicho Chabwe. Nde tibwererenso kufunso limene ndafunsa poyambirira paja kuti eh, term ya Bakili yoyambirira inali yotani? temu ya dr bakili muluzi uh, inali temu yabwino yopambana kwa basi chifukwa ndi mmene anthu anayamba kumanjoya kuti tikati democracy tinkaifuna ija Imatero. imakoma motere Okay. chifukwa zinthu zimene anthu samakwanitsa kuzipeza samakwanitsa kuti akhoza kukhala nazo ngakhale kuti kuthekera kwa zinthuzo ali nako kunayamba kuoneka kuti zinthu zija amba kukhala nazo chitsanzo timaona anthu tsopano amba kukhala ndi ma tv m'manyumba Okay. ngakhale mamangidwe a nyumba anthu samakhalanso ndi mantha anthu amatha kumanga nyumba ngakhale pa phiri kapena kumanga nyumba yamakono anthu amaloledwa kukhala ndi galimoto lapamwamba ngakhale ili lodula kumene kodi mu nthawi ya kamuzu kumanga nyumba pa phiri inali vuto eh? kumanga nyumba yapamwamba yoti waimanga pa phiri Eh. zimenezozo Eh. zinali ngati kuti tsopano ukukhala ngati iweyo ukufuna ufuna udzipikisana ndi wina wake tsopano Okay. makamaka mtsogoleri wa dziko Okay. nde zoterozo kamangidwe ka manyumba komanso machitiridwe a anthu chitukuko cha anthu Mm. it was restricted Okay. pali zinthu zina zimene anthu simmayenera kuti mukhale nazo Mm. zimene zimene akukhala ndi mtsogoleri wa dziko kapena mwina akuluakulu a chipani kapena akuluakulu a mboma nde ulamuliro wa dr bakili muluzi anthu anayamba kumakhala tinayamba kuona munthawi imene for the first time mm. anthu kumakhala ndi galimoto lopanda denga mm -hmm. tinaona kuyambira anthu akumakhala ndi galimoto la ma 6 doors mm. tikumbukira nthawi imeneyo uh, James Makhumula, James Makhumula. Mm. anali mmodzi mwa amalawi oyambirira kukhala ndi galimoto mm. la 6 doors okay. kusonyeza kuti chitukuko chikupita patsogolo mm -hmm. ndithu mm -hmm. anthu tayamba kumafananako ndi mmene anzathu amakhalira ku europe mm -hmm. ku america kapena mm -hmm. kuti mm -hmm. ndithu amalawi zimaona kuti tayamba kupita patsogolo mm -hmm. ndifake koyambirira mu 1998 tinadzaona kuti kwabwera tsopano dziko la malawi pambali poti tili ndi radio imodzi Ya ah, MBC. ya mbc tsopano kwabweranso wailesi yachiwiri which is mbc radio Radio 2 two. sipanatenge nthawi imene timadzaona tsopano takhala ndi television yoyambirira wailesi yakanema mdziko muno that is eh, akuitcha kuti tvm nthawi imeneyo timaona ndithu kuti dziko layamba kupita patsogolo tayamba anthu anthu kutukuka. ayamba kumasuka inde ngakhalenso uh, umoyo kapena kuti the social life of the people that is eh, mavalidwe ayambanso kusintha makamaka kwa anthu amene ali azimayi nthawi ya kamuzu mzimayi samaloledwa kuvala trouser Okay. koma chifukwa cha ufulu wa democracy omwe unabwera Anthu anayamba tinaona kumasukana. azimayi kuvala matrauza ngakhale va- kuvala ma miniskirt kumene zinali zinthu zoonetsa kuti anthu tayamba kutukuka ngakhale kutinso anthu ena Anadzi- amaonetseka kuti anadzitengera kuti- anazana kuti ya chifukwa chi- china amachitenga kuti mwina ati chikhalidwe chathu cha chimalawi sichilola izi timaona ma incident onena kuti mwina mzimayi wavala ka miniskirt kapena ka miniskirt kapena ngakhale trouser imene Mm. anthu ena nkumamukuwiza kumamukuwiza ngati misika ikuluikulu ngati mwina msika waukulu mu lilongwemo kapena mu limbe mblantyremu mm. kuona mzimayi wavala miniskirt Koma pyo, pyo, Akulu- pyo, pyo, pyo. yo, yo, yo. zinkaoneka Alendowo, ngati zachilendo ndi alendowo. mumaziona Eh, eh. zimaoneka ngati zachilendo ndithu koma tikamati ufulu wa democracy ah, mwa njira ina unkatanthauzidwa kuti munthu akhoza kuvala chimene akuchiona kuti ichichi ndikavala Kodi ndi nthawi basi imenenso ndikhoza- ndi pamene tinayamba kuona ma cellphone kuti Anthu ayamba Aha, kumathamanga ndi ma Zina cellphone. mwa zitukuko zimene zinabwera ndi zimenezo Mhm. tinaona ndithu ma cellphone kunali chidzina choyambirira ngati sindikulakwitsa Nokia, mati chani. nokia kamati c11 ngati sindikulakwitsa dzina Eh, cha aerial Chifoni- cha aerial china chake ukachiyika apapa munthu chifoni cholemera ndithu kuti lambayo wa trouser akhale wolimba ndithu Ehe. zimaoneka zachi- zapakono ndithu mutero tikamakamba za masmartphone amene tili nawo panopa tikuchokera ku tikuchokera ku zimene dr bakili muluzi anatithandizira kuti zibwere mdziko muno titangolandira ufulu wa democracy Chabwino. Nchifukwa chani dziko la Malawi linapita kukapanga chisankho mu 1999? Dziko la Malawi linapita kukapanga chisankho mu 1999 mm -hmm. chifukwa constitution yathu mm -hmm. inkafotokoza zonena kuti mmene tabweretsa ufulu wa democracy mm. ndiye kuti president amene wasankhidwa mmasankho a 1994 mm -hmm. amene sakhalanso wamuyaya ngati mmene zinalili mbuyomo okay. ah. okay. ndiye kuti mmene zatelomo mm. zikutanthauza kuti president aliyense adzipatsidwa zaka 5 Okay. kuti ayendetse dziko lino Mhm. nde timatengera constitution yathu ikuti chani Mhm. ndi chifukwa chake mu 1994 Mhm. pofika mu 1999 Mhm. timayenera kuti amalawi Mhm. apitenso akasankhe mtsogoleri wa dziko Mhm. amene iwowo akumfuna kuti ndi uti Mhm. ndiye potengera ndi mmene dr bakili muluzi anayendetsera dziko lino anthu ayamba kusangalala ndi ufulu wa democracy anthu ayamba kukha- mavalidwe madyedwe ngakhalenso malankhulidwe nthawi imeneyo timanena kuti inde dr bakili muluzi mwina mu second term zinthu zinadzayamba kukhala ngati zayamba kusokonekera koma timaona anthu akunyoza dr bakili muluzi mu first term Okay. koma palibe amene amamangidwa chifukwa choti alankhula zonyoza dr bakili muluzi Okay. chifukwa inali ngati mbali imodzi ya freedom of expression nde masankho a 1999 anachitika chifukwa choti constitution yathu imatiuza kuti president atumike zaka zokwana 5 ndiye potengera ndi mmene dr bakili muluzi analamulira dziko lino that is from 1994 ndiye kuti masankho ena amene achitike mu 1999 masankho adachitika ah, bakili anawinanso ndipo kupambana kwawo kunali kwa kwa mphamvu Okay. kuposanso mene anapambanira masankho a 1994 Chabwino. chifukwa 1994 anapeza between 46 to 47 percent okay okay pamene masankho a 1999 it was over 60 percent okay okay kusonyeza kuti anthu ambiri anakhutitsidwa kuti ayi Tizimanga zimene chonchi. tinkafuna ife ndi ndizi Chabwino.
ndipo mtsogoleri amene tikufuna kuti apitirize zimene tazionazi ndi ndi amene ameneyo talowa second term ndi zitopotopo ziti tsopano zimene zinayamba kuoneka kuti oo wayi zikukhala ngati kuti zinthu tsopano zikukhala ngati zayamba kukhota 1999 kudzafika mu 2004 ndi nthawi imene tinayamba kuona kuti ah, zikukhala ngati kagulu kwambiri ka anthu kayamba kutopa ndi ulamuliro wa dr bakili muluzi kwambiri nkhani imene timakamba ya ma democrat ya ma young democrats iti ngati ma young democrats anayamba kuzunza kwambiri kuzunza kwenikweni mm. inali tsopano second term okay. imene akafuna kumenya munthu mm -hmm. analibenso manyazi okay. komanso anthu anayamba kutopa ndi mwina mmene boma nkhani yokhudza uh, uh, katangale mhm. mmene mm -hmm. anakutira dziko lino mm -hmm. komanso nkhani imene inavuta ndi zotsatira zimene zinabwera kwambiri mm -hmm. zimene zinachitika mu first term okay. makamaka nkhani ya privatization mm -hmm. chifukwa privatization ija mm -hmm. cholinga chake imafuna ipange solve mavuto amene amakhalapo nkhani yonena kuti at least makampani ena akhale m'manja mwa anthu koma vuto la privatization silinasolve mavuto akusowa ntchito mdziko muno okay chifukwa anthu ambiri chigulu chambiri cha anthu chinapezeka kuti sichili pa ntchito chinachotsedwa ntchito Aha, chachotsedwa ntchito ku makampani amene tsopano ali- anali m'manja mwa boma akupita m'manja mwa ma private sector ndiye ngati kampaniyo ya bomayo inali ndi anthu tingoyerekeza chitsanzo kuti inali ndi anthu okwana 1000 amene wagula ipo- yapita ku private sector amanena kuti a ine anthu 1000 andichulukira sindingathe kuwakwanitsa kuwasunga ndi bwino kuchitika retrenchment ndimene anthu ena tsopano amachotsedwa ntchito nde kampani imatha kusankha kuti ine ndikhala ndi anthu okwana 300 meaning to say anthu 700 amakhala kuti achotsedwa apita ku ulova ntchito. ndiye mavuto amene anayamba kuvuta tsopano ndi aulova komanso chifukwa cha zimenezi umbanda unafika pachabe okay chifukwa nkhani zokhudza kutsompholedwa foni munthu foni ili kukhutu ukapita mu Limbe muja umangozindikira munthu wakusomphola mm. foni yapita mm -hmm. umbava opisana mmatumba mm. unafika pachabe chifukwa mavuto amabwera chifukwa chona kuti 1 mm. anthu ena mm -hmm. nkhani zakusowa kwa ntchito mm -hmm. zinafika pena pake ndi chifukwa chosowa zochita mm -hmm. anthu tsopano mwina chochita mm. china kuti mwina tidzingolowa yongoonjola anthu enayi mm -hmm. kuti tipeze kuti tithandizike mm -hmm. nde mavuto aumbanda kupita patsogolo mm. komanso chitetezo cha dziko lino mm. makamaka nkhani yakuba mmakomo mm. chinafika pachabe chabe ndi second term yomweyi imene tinaonapo anthu akuba ngakhale kuba kwa mmabanki ndi second term yomweyi imene tinaona mwina magulu ngati gulamu china macholowe ndi anthu ena ankadzaoneka mu nthawi ya ulamuliro wa dr bakili muluzi nde chimene chimadabwitsa kwambiri nchonena kuti ngakhale umbanda umafika poyipitsitsa penipeni zimaonetsa kuti ma department ena aboma amene amathandizira kubweretsa chi- chitetezo mdziko ngati ku polisi mm. zinkaoneka kuti mwina amakanika kulimbana ndi khalidwe la umbanda mm -hmm. limene linafika povuta chifukwa mmene mm. ndafotokozera kunena kuti mm. nkhani zokuba mmabanki mm -hmm. sizinali nkhani zoti zachitika liti mm -hmm. uh, umangozindikira kuti kumabanki yakuti mm -hmm. e kumabanki yakuti mm -hmm. masanasananso mm -hmm. anthu akuba mwina panopo zangozizira pang'ono koma munthawi imeneyoyo mm -hmm. zinali zinthu zafika pena pake mm -hmm. nde sitikudziwa kuti kodi kunali kulephera kwa bomako kapena kuti anthu kunali kusamvetsetsa kuti tikamati ufulu wa democracy Mhm. ndi chani okay nde zimenezi zimaoneka kuti mavuto a mu second term awa ndi mavuto ambirinso amene mukaonetsetsa ndale zathu ma utsogoleri ambiri amakonda kuti amakonda kulephera mu second term okay mwina chifukwa chotayirira kuti a mm. ifeyo tafika apa chifukwa mm. ndinafotokoza apo kunena kuti mm-hmm. mmene timafika second term mm-hmm. zinkamba kuonetsa kunena kuti ulamuliro wa dr bakili muluzi mm. wafika ponena kuti zikuonetsanso kuti palibenso wina amene angalamulire dziko ili kupatula iwowo okay. ndipo akuluakulu ena achipani amuchipani mm. ankafika saizi yomanena kuti mm. chipani cha malawi congress party chidalamulira zaka 30 mdziko muno ifenso tilamula zaka zopitirira 30 So, so- Ata- atadzimva mphamvu amadzi akuiwala kuti ulamuliro umene wabwerawu ndi wa democracy onena kuti mu zaka 5 zina zilizonse tikuyenera kuti tipite ku masankho tikasankhe ndipo posankhapo anthu sakatengera kuti mkulu wakuti wakuti wa mubo- wa- wa ku chipani kapena wakuboma adanena kuti langula- tilamula zaka zokwana 30 anthu samatengera zimenezo mm -hmm. anthu amangotengera performance yeah, kuti muzaka 5 mm -hmm. tampatsa mkuluyi mm -hmm. dzikoli mm -hmm. waliyendetsa bwanji tsopano kuti amalawi amayang'ana mtsogoleri amayang'ana mtsogoleri zinthu zikamalakwika samayang'ana othandizira awa ayi amayang'ana mtsogoleri mdziko muno malinga ndi system yathu ya unitary system mm. anthu ndikhoza kuwuzani kuti alipo anthu ena onena kuti kunyumba kwake munthu wina wake Mm. alibe nsima pakhomo pake Mhm. koma chifoti mmene chimanga tikumva kuti chikutchipiramo Mm. alipo wina akagona ndi njala Mm. mkugona ndi njala kwake kuja iye uja saona uvuto la iyeyo Mm. aona kuti ngati ndagona ndi njala akulephera ndi mtsogoleri patakhala kuti pali anyamata pakatipa amene akuthandizira kuti zinthu zizitheke Ehe. kulephera kwa anyamatawa amene amaonedwa kwambiri ama ndi mtsogoleri china chilichonse mdziko muno kayendetsedwe ka dziko lino Mm. zinthu zikamapotoka pena pake mm. kaya kupotozayo ndi mnyamata kapena ndi wapansi mm, penipeni mm, mm. anthu chimene amaona mm. amayang'ana utsogoleri mm. ndi chifukwa ndimapereka chitsanzo kuti munthu wina akagona ndi njala mm. saona kuti ndi vuto lake mm. aona kuti vuto akulephera ndi mtsogoleri chabwino pali issue ina imene mwina anthu amayizemba kuikamba mm -hmm. nthawi ya ulamuliro wa dr bakili muluzi uh -huh. kudamveka nkhani yodulana mabere imene ijayo idali yoona zimachitikadi as a historian munapeza zotani nkhani zimenezi mm. zinkakonda kuchitika kwambiri ku chiradzulu Mm. kuyambira cha pa yasini kumapita uko Mhm. ni nkhani zimene zinkamveka uh, kunena kuti anthu akumaphedwa kudulidwa mabere Mm. ndithu analipo anthu angapo ndithu amene zimenezo zinakhala zikuwachitikira Mm. mavuto amabwera chifukwa chani Mhm. chifukwa cha zimene nafotokoza kuti chitetezo cha dziko lino Mm. chinapita pansi okay chifukwa vu- zinthu zikamachitika kunena kuti anthu akuphedwa Mm. kunena kuti anthu akuphedwa Mm. pamenepo kuti ma security agency ena ngati apolisi Mm. amene amapanga kafukufuku Mhm. amene ali ndi ukatswiri waukulu Mm. amadziwa ndithu kuti ah, pachitika apa Mm. i think mu ukatswiri wathu akhoza kukhala wakuti ndi wakuti Mhm. koma chimene chimadabwitsa nchonena kuti ambiri mwa anthu amene amachita amapanga chiwembu chimenecho Mm. samagwidwa Okay. nchifukwa chake khalidwe limapezeka kuti likupitirira Mm. ndiye zimenezi zi- zimayipitsa mbiri Mm. ya utsogoleri Mm. wa dr bakili muluzi Mhm. ngakhale kuti mwina amene amachita siwo Mhm. kapena mwina amachita ndi ena kapena anthu ena amangotenga pa advantage ya kupita pansi kwa chitetezo kuti akhoza kupanga zimene ziku- ziku- zikufuna koma zimatha zikuyipitsa mbiri ya utsogoleri wa dr bakili muluzi mu nthawi imeneyo Chabwino.
Nduna zimene zinagwira ntchito ndi Dr. Muluzi ena ambiri alipo alipo ambiri eti tikukamba za uh, Brown Mpinganjira Eh, agwira nawo ah, ntchito a Uladi Mussa a Uladi Mussa amenenso adakhapo um, ah, Minister of Homeland and the, ah, ah, ah, yeah, with Home Affairs too. Eh, enanso alipo Ehe. Adagwi- adagwira bwanji ntchito ndi nduna zimene amazisankha nthawi zambiri sipamaoneka kuti pamaoneka kukhulana Mm-mm. sipamaoneka kusemphana zimaoneka ngati anthu amapanga zofanana sitinene kuti ilipo nthawi imene you, re- you recall kuti mwina pena pake zinthu sizinayende bwino between the president ndi nduna zake kapena nthawi imene pena panakhala ngati pakuoneka ngati pali kutsutsana kapena it has always been a perfect line mpaka kumaliza mavuto salephera kwina kulikonse Mm. koma mmene mafotokozera muzina kuti utsogoleri wa dr bakili muluzi Mm. zoti ah, mtsogoleri wakhulana ndi wakuti Mm. kumveka kwenikweni sizimamveka Mm. mwina ngati kumene tidadzayamba kuona kuti zayamba kuoneka Mm. ndi mu second term mmene timafika mu chaka cha 2001 2002 Mhm. pamene tinkadzaona kuti eh, zikukhala ngati kuti akuluakulu enatu mu chipani cha united democratic front sakugwirizana Mhm. ndi chiganizo chimene Dr. Bakili Muluzi akupanga mm -hmm. chofuna kubweretsa uh, Dr. Bingu wa Mutharika malemu mm -hmm. kuti akhale ngati uh, uh, candidate okay. wa chipani cha UDF. Kodi zimene zija zinayamba 2000 and... Ike 2002 2003.
Mm -hmm. Okay.
ndipo timanena kuti masankho amabwera 2004 okay mmenemu nkuti zinthu zina mm -hmm. zimene dr bakili muluzi amazifuna zitakanika mm -hmm. zinthu zake inali nkhani ya third term mm -hmm tinene kuti inayamba ndi open term mm -hmm. open term itakanika mm -hmm. mmene inkabwera nkhani ya third term mm -hmm. zonse zitakanika mm -hmm. dr bakili muluzi ife mm -hmm. zonse zakanika mm -hmm. bwanji mm -hmm. tingobweretsa munthu wina mm -hmm. amene ah, ndi dr baki ah, dr bingu wa mutharika malemu mhm. amene anayimira ngati candidate Nde zimene zija Mm. zimene zinayamba kumaonetsa kunena kuti Mhm. ena mwa anthu amene ah, anali mu cabinet ya dr bakili muluzi Mhm. chifukwa nawonso nkutheka Mhm. maso anali pomwepo Mhm. koma dr bakili muluzi Mhm. akubweretsa munthu amene sanatumikire mu boma la udf Mhm. kuyambira mu 1994 who was initiating za third term ku, ku, ku udf Zi- zi- zinka- zidayambira pa anali mwini wakeyu nkhani ya third term Mm. imakhala yovuta kuti munene kuti kuti amene ankanena ankanena ndi ndani Mm, chifukwa ndale zakumalawi kwathu kuno mm. simunganenenetu wanena ndi Ndi wakuti wakuti, okay, Ah, okay. nkhani ija imayamba ngati manong'onong'o mu chipani mhm. chimodzimodzinso mu 1971 Mm. mmene dr banda anakhala mtsogoleri wamuyaya wa dziko lino Mm. nkhaniyitu ina- inakambidwa pa msonkhano ku nkhata bay okay imene pa msonkhanopo anthu ena analankhula kunena kuti ife Mm. even mafumu ena adanena kuti ife mdziko muno Mhm. president amene tikumuona ndi ngwazi dr, His, dr hastings kamuzu banda basi Mm, kulibenso wina nde nkhani imakambidwa kuna kuti manong'onong'o nde anthu amasankha Mhm. kuti iwe mmene nkhaniyitu ikunenera akulankhula si iye uja yayi Alipo koma wina wachita wake. kutumidwa okay nde nkhani ya uh, third term Mm. sindikukhulupirira kuna kuti malingana ndi boma la democracy kutsatira mfundo za democracy kuti anthu ena Mm. anachita kufuna okha Mhm. kuti tikunena kuti basi pakhale open term kapena third term ndikukhulupirira kuti mwina eni wakenso dr bakili muluzi was interested kuti bwanji malamulo a dziko lino alole kuti president akatumikira za ah, matema awiri bwanji pakhale open term ina kuti akhozanso kuzalamuliranso zaka zina zokwana five imene ija inakanikaso inakanikanso Okay.
ndimene kabwera ya third term imene imaonekanso nayonso inafulopa inakanika fam khoti limene Na- ivi ndi khoti lidakana kuti idakana iyayi, kuti sizingateke sizingatheke
Ah, mu second term zaka zomaliza za ah, ah, bakiri muluzi introduct, introducing bingu wa mutharika pamenepapa apa how did he manage kuti no mpaka bingu yu Aha. adutse Aha. mpaka akayimire ah, udf for we understand even atawina ah, ah, bingu kunalibe anthu ena ake amene amafuna kuti azilamulira mu style ya Dr. yu- Bakili. ya Dok- ya Dr. Bakili Muluzi. Aha. Mm. zinatani zi- zi- how, how, what was the problems zimene zinachita associate ndi kuwina kwa uyu komanso kukhala no mbali ina yakuti uh, DP, I mean, udf izionekabe kuti ikulamulira aha Ah, mu nthawi ya mmene tima- tima- imaoneka kuti last term ya dr bakili muluzi ikutha mm. ngati chipani pamakhala anthu ena amene atumikira chipanicho Mm. amene okha akamadziona amati "Ah, inetu ndili ndi kuthekera kuti ndikhoza kuyimira ngati president Mm. ndikutumikira dziko lino Mm. potengera kuti one akudziwa ma standards a chipani cha udf Mm. Chifukwa chipani chilichonse chimakhala ndi ma standards ake a kayendetsedwe ka boma Mm. nde ndi anthu amene ena mwa iwowo Mm. ndioti atumikira dzikoli Mm. uh, from 1994 Mm. uh, and uh, zina mwa- mwa- nekuti Anthu ena amene andaona kuti zikukhala ngati kuti anthu amene anali amphamvu kwambiri mu chipani cha udf mhm. ambiri amwalira mhm. enafe mhm. zikuoneka kunena kuti ah, tatumikira chipani ichi koma tidakali ndi moyo chifukwa mmenemo kunali anthu ena a mphamvu mchipani cha udf kunali malemu a edward bwanali kunali malemu a collins chizumira amene ndi ena mwa anthu amene anapanga united democratic front kuti ikhale mmene ndichifukwa anthu amenewawa amwalira ena mwa anthu amene atumikira ndi amene imaoneka kuti uh, second term mm. ya dr bakili muluzi ikutha mm. nawonso amati mwina nafenso mm. tikhoza kukhala ndi mwayi mm. kuti tikhoza kutumikira dzikoli pa mpando wa upresident mm -hmm. nde zimene zija zinayamba kupangitsa kunena kuti mmene timadzayang'anizana tsopano kuti mu 2004 mm. kukubwera masankho ena mm. koma oyimira candidate si dr bakili muluzi mm -mm. ena mm -hmm. kunena monga ngati malemu uh, dumbo lemani mm. kunali anthu amene anaya ankapanga object Mhm. chiganizo chonena kuti dr bingu mutharika Mhm. kumapeto kwake anadzakhala profesa Mhm. ayimire ngati pa tikiti Mhm. ya united democratic front Mhm. kunali gulu lambiri Mhm. amene anali ku udf Mhm. kuli uh, his excellency uh, dr joyce banda anali mmodzi mwa anthu amene anali ku chipani cha udf Mhm. Mhm. ndi amene ankaonetsa kuti ano um, zinthuzi mm. zikuona kuti uh, mwina mm -hmm. uh, kodi mmene uh, dr bakili muluzi sayimira mm. chotsatira ndi chotani mm. ndi pamene dr bakili muluzi tsopano mm -hmm. anka anapanga pick mm -hmm. dr uh, bingu wa mutharika amene mm -hmm. patsogolo pake anadzakhala mm -hmm. profesa profesa chabwino mwina ya, kwa lero kuti timalizire pamenepa because that now means kuti we have introduced uh, dr bingu wa mutharika Aha. yemwe akubwerano on political frontline Aha. kudzera ku chipani cha udf Aha. kudzeranso mwa mtsogoleri amene analipo nthawi imeneyo dr bakili muluzi ndipo zimene zinabweretsa tsopano kugawanikano ku chipani cha udf Okay. zine So, zimenezo so, zimenezo tidzaziona kutsogolo Chabwino koma bwana. kwa panopa tikuthokozeni Zikomo kwambiri. chifukwa chonena kuti munalola kuti mukhalenso mu programu yathu ya ndale mbuyomu imene tikuyang'ana kwambiri ndale zimene zinachitika mbuyo nkukumbanso zina ndi zina zimene zidachitikapo mbuyomu zokhuza ndale kunoko ku malawi ndikhulupirira kuti mmene tatere talowa chapter cha dr bingu wa mutharika yemwe anazakhalanso profesa uh, bingu wa mutharika ngakhale kuti zinanso sitinazikambe chifukwa Uh, kunali zambiri z- ma demonstrations aku Chancellor College Mhm. mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi Mhm. kulinso nkhani ngati zokhudza Kalonga Stambuli Mhm. za uh, Peter Mlamba zonsezi ndi zimene zinkachitika mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi Mhm. eyetu chabwino for now ti- tilekeze pamenepa ndili ndi chikhulupiriro chonena kuti tikhalenso tikukamba ah, zokhuza program ya ndale m'mbuyomu kutsogoloku koma ndithokoze kwambiri kuti munali pamenepo ndikukhulupirira kuti nkhani zokhuza dr kalonga stambuli mwakamba nkhani za a Peter Mlamba ndi Aipeku- uh, epifania bonjesi Aha. komanso fanikiso phiri ena mwa anthu amene Mhm. uh, anaomberedwa mwa ngozi Mhm. ndi apolisi mu that, Chama cha will- that will be our next edition imene evans matola we will look into that kupangira zonena kuti before we start looking at um, uh, bingu wa mutharika mzimu awo uuse mu mtendere uh, next program yathu idzakhala imeneyo ndithokoze kwambiri uh, evans matola yemwe last week anali pano amene anafotokozeranso mbiri ya dr bakili muluzi komanso joe somera yemwenso wajambula programu iyi sabata ya mawa tisanayambe kuwunikira nkhani zokhuza malemu profesa bingu wa mutharika pali zina zimene zatsala zimene sitingangozidutsa mu ulamuliro wa uh, being makamaka ulamuliro wa bakili muluzi umene ndithu udabweranso ndi zitopotopo zake tikamaliza pamenepo ndiye tidzayamba kuona nkhani zokhuza uh, profesa bingu wa mutharika ineyo dzina langa ndi fungayi chiwaya mwakoma nonse